A Áine, de bharr gurb é seo an chéad uair dom agallamh raidió a dhéanamh leat, ar mhiste leat beagáinín fút féin a inse dúinn agus faoin baint atá agus faoin baint atá agat le gluaiseacht an Pop-Up Gaeltacht?
Bhuel, thart ar b'fhéidir níos mó ná bliain ó shin, tús mhí Eanáir 2020, 2018, sílim, chuir mé, chuir mé fhéin postáil ar Facebook, bhí mé tar éis a bheith ar ais sa, sa Mhuileann gCearr don Nollaig agus d'fhill mé ar, ar Bhaile Átha Cliath don, ceann de na tréimhsí sin mar bhí mé, bhí mé ag staidéar i mBaile Átha Cliath agus i mo chónaí ansin agus bhí mé ag ceapadh, ó, you know, nach mbeadh sé ar fheabhas Pop-up Gaeltacht nó rud éigin mar sin a eagrú ar ais sa bhaile, is ansin bheadh cineál grúpa de Ghaeilgeoirí ag bualadh le chéile go rialta, abair, ar ais sa Mhuileann gCearr. Chuir mé an postáil seo ar Facebook ag rá, Ó, nach mbeadh sé ar fheabhas ar fad rud mar seo a reáchtáil, an mbeadh suim ag éinne atá sa Mhuileann gCearr nó éinne ón mbaile rud éigin a cabhrú liom agus rud éigin a chur le chéile agus d'fhreagair cara liom ón mheánscoil, Ruth, Ruth Ruth Nic an Bhreithiúnaigh mé agus dúirt sise liom go raibh an an smaoineamh céanna aicise, go raibh sise ag iarraidh rud éigin a eagrú, bhí sé ar intinn aici rud éigin a rá freisin roimhe sin. So bhí sé ar fheabhas ar fad nuair a tháinig an bheirt againn le chéile agus bhíomar in ann ócáid ócáid a chur le chéile agus chuireamar grúpa le chéile ar Facebook le abair, daoine a raibh aithne againn orthu sa bhaile a mbeadh suim acu ina leithéid chun tuairimí a fháil faoi na dátaí nó áiteanna nó an gceapfadh siad go mbeadh suim ag cineál an pobal, pobal ar fad ina leithéid agus cineál, ritheamar leis ansin.
OK, agus chun caint faoin mbaile, an Muileann gCearr i gcoitinne, tá roinnt buntáistí mhóra ag an mbaile mar gheall ar an teanga, nach bhfuil? Mm, sin a cheapamar go mbeadh sé ar fheabhas ar fad, rud mar seo a reáchtáil mar toisc go bhfuil sé chomh, cineál, lárnach sa, sa tír. Dar ndóigh bhí an-chuid rudaí ag tarlú ó thaobh na Gaeilge de, abair, i mBaile Átha Cliath nó sna cathracha eile, bhí pop up Gaeltachtaí ar fud na háite ach ní raibh aon rud i lár na tíre, abair. So nuair a chuireamar an ócáid seo le chéile bhí suim ag léirigh daoine ó áiteanna eile, you know, bailte, bailte eile sa, i lár tíre suim san ócáid agus bhí an-chuid daoine sa cheantar a bhfuil Gaeilge acu agus a bhfuil suim acu sa teanga agus i bhforbairt na teanga agus athbheochan na teanga agus na rudaí sin go léir ach ní raibh, ní raibh siad ceangailte le chéile, ní raibh aithne acu ar daoine eile, a mbeadh na suimeanna céanna acu agus a leithéid ach bhí, bhí an t-ádh linn go raibh mar an, an cineál, an pobal sin a tharraingt le chéile mar tá an-chuid daoine le, le Gaeilge ann, tá dhá Ghaelscoil ann agus tá áit darb ainm Áras, Áras an Mhuilinn acu, againn agus bíonn ranganna ceoil agus teanga agus rudaí cineál cultúrtha den den chineál sin ann.
An ndeachaigh tú agus do chara Ruth chuig ceann de na Gaelscoileanna sa Mhuileann gCearr? Níor fhreastail, no. Agus bíonn cineál ionadh ag gach duine faoi sin. D'fhreastalaíomar beirt ar just gnáth-bhunscoileanna Béarla, is ansin rinne rinne mé féin céim sa Ghaeilge i mBaile Átha Cliath agus is bunmhúinteoir í Ruth anois.
Agus conas a bhfuil ag éirí leis na Gaelscoileanna sa Mhuileann gCearr, an bhfuil a fhios agat? Tá siad ag fás, sílim. Bhí cineál ceann amháin dóibh araon agus ní raibh siad i bhfoirgneamh cineál lánaimseartha buan, bhí cineál prefabs agus a leithéid acu ach tá scoil nua, foirgneamh úr nua á thógáil acu faoi láthair toisc go bhfuil an méid sin suime ann go bhfuil go leor daoine ag iarraidh na páistí a chur chuig Gaelscoil so tá sé sin ar fheabhas agus beidh sé sin ar oscailt don bhliain seo chugainn b'fhéidir nó i mí Mheán Fómhair, tá siad tosaithe air cheana féin. Ó sin go hiontach, yeah. Agus tuigim gurb é an Pop Up Gaeltacht atá eagraithe agaibh an mhí seo chugainn an dara Pop Up Gaeltacht eagraithe agaibh. Conas a d'éirigh libh leis an chéad cheann? Bhí oíche den oíche den scoth ag gach duine ag an gcéad cheann, caithfidh mé a rá. Bhí b'fhéidir tríocha, tríocha duine ann, is deacair a rá mar dar ndóigh bhí, bhí daoine ag teacht is ag imeacht don, an t-am ar fad, ní raibh daoine ann don, don oíche ar fad ach tá sé sin fós go breá linne má tá daoine ag iarraidh teacht isteach le haghaidh deich nóiméad. Sin an méid is leor sin ach bhí an-oíche ag gach duine, bhí an-suim ag daoine ann, bhí daoine ag teacht isteach nach raibh Gaeilge acu ar chor ar bith agus bhí siad ag cur ceisteanna orainn agus bhí fiú na daoine a raibh Gaeilge acu, bhí siad ag cur ceisteanna orainn, cathain a mbeadh an chéad cheann eile ar siúl, an bhfuil sibh, an bhfuil sibh, an bhfuil sé ar intinn agaibh é a reáchtáil ar bhonn cineál níos rialta nó céard atá sibh chun a dhéanamh leis agus Dúramar leo go raibh sé ar intinn, sin an plean a bhí againn é a reáchtáil ar bhonn, bhonn cineál níos rialta, b'fhéidir ní gach uile mhí ach gach cúpla mhí, ach níor éirigh linn aon rud aon rud mar sin a dhéanamh go dtí anois arís mar bhíomar beirt thar a bheith gnóthach idir an dá linn ach táimid ar ais anois.
Ok, an bhfuil, agus an bhfuil mórán athruithe pleanáilte agaibh don chéad cheann eile? Tá an áit is an am agus gach rud mar sin socraithe againn, ní Ní chuirimid aon rud eile ar fáil d'éinne. Sin cineál an fhís a bhí ag na bunaitheoirí den Phop Up Gaeltacht, Peadar agus Osgur. Ní chuireann siad bia ná ceol ná aon rud breise mar sin ar fáil. Tá díreach an méid atá againn ná an áit. Tá an áit roghnaithe againn agus an t-am. So beimid ag teacht le chéile ar an cúigiú lá déag de mhí Mhárta ón hocht a chlog ar aghaidh. i Wallace's Bar, nó Tigh de Bhailís mar a ghlaoimse fhéin orthu anois.
Agus nuair a reachtáil sibh an chéad cheann, an raibh like go leor like má raibh cuairteoir ag dul isteach sa teach tábhairne an oíche sin a reachtáil sibh an chéad cheann, an mbeadh Gaeilge like le cloisteáil go mór timpeall na háite nó an raibh, céard é an scéal? Bhuel, bhí an áit, an áit ina rabhamar an chéad uair, Canton Casey's, it's áit Ní ní áit ró mhór é, tá sé beag go leor, so bhíomar cineál ar ar thaobh amháin nó i gcúinne amháin agus bhí na comharthaí againn agus bhí slua mór i cineál ag seasamh thart ar an bheár nó ina suí sa chúinne agus bhí sé lán cineál follasach go raibh sé ar siúl agus is cuimhin liom gur chuamar isteach ann agus bhí gach rud go breá agus tar éis tamaill ansin thugamar faoi deara gur chuir siad an an teilifís a bhí acu sa bheár tá siad bhí siadsan tar éis tabhairt faoi deara go raibh an an ócáid ar siúl agus chuir siad TG4 ar siúl agus is gach rud bhí sé bhí sé cineál greannmhar Ok, ceapaim gur luaigh tú na sonraí teagmhála, ach ar féidir leat iad a thabhairt amach arís, agus b'fhéidir, chomh maith le, chomh maith le haon teachtaireacht eile atá agat faoin pop-up Gaeltacht sa Mhuileann gCearr agus an Ghaeilge sa bhaile i gcoitinne? Mhm. So táimid, tá, beidh, beidh daoine in ann teacht orainn, tá leathanach againn ar Facebook darb ainm Pop-up Gaeltacht an Mhuilinn Chearr, So, cuirimid na sonraí agus gach rud ar an leathanach sin de ghnáth agus tá beidh an óc, mar a dúirt mé cheana féin, tá an ócáid, bhuel an príomhrud ná go bhfuil an ócáid cruthaithe againn ar ar Facebook, so beidh gach duine in ann teacht air sin tríd an an príomhleathanach atá againn, so Pop Up Gaeltacht an an Mhuilinn Chearr. Agus beimid, dar ndóigh, beimid ag dul i dteagmháil leis na na nuachtáin áitiúla agus rudaí mar sin chun an chun na sonraí ar fad a scaipeadh chuig an méid is mó daoine agus is féidir linn, agus rinneamar é sin an uair dheireanach, agus d'oibrigh, d'oibrigh sé sin go han-mhaith, go han-mhaith ar fad dúinn.
Tuigim de réir rialacha Facebook nach raibh sibh in ann teideal an cheart a chur ar Facebook, nach raibh? Mm, yeah, bhí deacracht againn leis an just díreach an ainm an bhaile a chur a chur air. Nuair a chruthaigh mé an leathanach bhí mé ag iarraidh pop up Gaeltacht agus ansin fleiscín nó rud éigin a chur ann agus ansin an Muileann gCearr leis an G beag agus ansin an ceannleitir ar an C ach Níor ghlac, níor ghlac córas Facebook leis an G agus an, an, an G beag is ansin an ceannlitir ag teacht ina, ina dhiaidh sa bhfíoram. An t-ainm an bhaile a chur sa, sa tuiseal ginideach, ní raibh mé róshásta faoi sin mar cheap mé go mbeadh sé níos éasca do dhaoine eile, b'fhéidir daoine nach bhfuil cineál iomlán compordach le rialacha casta gramadaí cosúil leis an tuiseal ginideach, go mbeadh siad ag iarr, go mbeadh sé níos éasca do, do dhaoine eile díreach an Muileann gCearr a chur isteach sa bhosca cuardaigh agus go mbeidh siad in ann teacht air so tá sé beagáinín níos níos deacra b'fhéidir nó tá cuma tá cuma cineál aisteach ar an pop-up Gaeltacht an Muileann gCearr agus ceap ceapann daoine áirithe gur botún ann nó go bhfuil, bhuel, rud éigin litrithe mícheart ach hmm. tá is féidir a rá níl aon rud mícheart leis sin is rud gramadach atá ann ach. Ok.
Sin é just.
Sular imíonn tú, Áine, mar duine as an Muileann gCearr, agus a bhfuil cónaí ansin, bhí mé ag caint, bhí mé ag rá go bhfuil dhá Ghaelscoil sa bhaile. An bhfuil a lán dóchas agat don todhchaí mar gheall ar an nGaeilge sa bhaile? Like, an bhfuil caint, mar shampla, ar Ghaelcholáiste os rud é go bhfuil dhá Ghaelscoil ag an mbunleibhéal sa bhaile? anois? Go. Sílim go raibh plé faoi sin cúpla cúpla bliain ó shin, b'fhéidir, ní cineál Gael Gaelcholáiste iomlán a bhunú, ach bhí siad ag iarraidh, b'fhéidir, sraith amháin a bhunú i gceann de na i gceann de na na meánscoileanna atá anseo cheana féin, ach níor éirigh leo é sin a bhaint amach. Níl 'fhios a'm, b'fhéidir go raibh fadhbanna eile acu nó. Ní féidir liomsa a rá céard a tharla leis an bplean sin ach níor tharla sé sa deireadh ar aon nós. Déarfainn cinnte go más rud é go ndéanfadh duine éigin nó grúpa éigin iarracht rud éigin mar sin a dhéanamh arís anois, déarfainn go bhfuil i bhfad níos mó suime ann sa bhaile dá leithéid sin anois leis an méid páistí agus daoine atá ag freastal ar na Gaelscoileanna agus na daoine a bhfuil suim acu sa teanga. Déarfainn go bhfuil go mbeadh seans an-mhaith ann anois go n-éireodh le rud mar sin.